o hukumu kɔnɔ u ye fara ɲɔgɔnkan dɔ kɛ ni ka ɲɛnajɛba dɔ sigi sutikule kɔnɔna na min dabɔkun ye k'u ka association yira diɲɛmaa la u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka baara min kɛ o kɔnɔna na miiriya ɲuman caman b'u la nka n'i ko sutikule i ko kasɔnkaw o hukumu kɔnɔ k'a daminɛ wula fo ka taa se surafana to dunnen kɔfɛla ma u ye kasɔnka fɔli baden kɛ ni dɔn caman kɛra o kɛnɛ kan wuladafɛla an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ

bɛn ani danaya mana ɲɔgɔn sɔrɔ minɛn kelen o bɛ kɛ ko sabatilen ye ni musojɛkulu ninnu y'a daminɛ bi na naani na fo ka na a wolo an bɛ don min na i ko bi ka kɛ ni jɛkuluba in ye u ma ɲinɛ cɛlakaw kɔ sabula muso ni cɛ olu de bɛ ɲɔgɔn dafa haminako caman b'u la o la u ka ɲɛmɔgɔba kun bɛna jan kan ani cɛbakɔrɔ kelen min b'o la k'u ka kow tɔw ɲɛnabɔ olu y'u haminaw fɔ an ka kumabarani na an ka jɛ k'u ka sɔrɔlenw lamɛn ɲɛnajɛ an y'a dabɔ min kama an y'a bɛ an y'a dabɔ laɲini de kama mɔgɔw k'an dɔn an tun bɛ kɛrɛfɛ an ka ko dɔn jɛkulu in kɛlen bɛ san fila bɔ fo saba ye ka nin to ye woro kanin se a kalo wɔɔrɔnan de filɛ ka nin uniforme tigɛ k'a wele ka ɲɛnajɛ kɛ a kalo wɔɔrɔnan de filɛ nin ye gɛlɛya min kɔni b'an kan o ye sira ko ye awa zariden b'an bolo muso dɔw bɛ sigilen dɔw tɛ jɔ sigi la motɛri t'an bolo ji t'an bolo hali kuran anw bɛ dibi de la yan anw kɛlɛ sira ko banna de kosɛbɛ ni ji nana yan mɔgɔ si tɛ sinɔgɔ bɛɛ de ni tɔɔrɔlen b'i kɔnɔ tant que ni ji ma taga an kɛlen bɛ min fɔ faamaw ye n'u y'an dɛmɛ ji ko la k'an an denw b'an bolo u y'u ka kalan kɛ k'u ka diplôme sɔrɔ u ma baara sɔrɔ fɛn caman de kɛlen b'an ka gɛlɛya ko la Iyo. N'Ala ni kira sɔnna a ma an b'a ɲini Alahu taala fɛ an b'a fɔ ka segin ɲɛnajɛ in kan anw yɛrɛ kelen ye ɲɛnajɛ ye an ye nin kɛra an ko ka lɔn bari an bɛ dibi de la an tɛ dɔn o de k'a ye nin ko nu organiser an fana ka se ka dɔn cogo min an b'a fɛ ka nakɔ yɛrɛ baara n'an sera ka minɛn sɔrɔ ka nakɔ baara safunɛ dilanw ka d'an ye dɔwɛrɛ ka d'an ye an ka bɔ sigi la muso kɔni hali ni cɛ bɛ fɛn k'i ye i yɛrɛ ka dɔ kɛ o de ka ɲi n'i ye dɔ kɛ o de bɛ jamana la taga ɲɛ dɔrɔmɛ fila dɔrɔmɛ saba a man dɔgɔ baara la quoi tɔn in bɛɛ yamaruyalen don ka don a la hali an dencɛw sen dɔ la a bɛ ci bila ka na an n'an ka dencɛw k'an ka taa minnu b'an fɛ o fana ka t'o fɔ an y'an denw bila an taara u y'u hakilinata fɔ donc anw bɛ tɔn in kɔni kɔnɔ bari an y'an denw fana don a la o fana ka t'u hakilinata fɔ o de ka d'an ye. o kun min ye ne don nin jɛkulu in kɔnɔna na n'o y'an baw ka jɛkulu ye donc jɛkulu in tɔgɔ de ye donc l'association de groupe confiance de sutukule Donc o bɛ bɛn kofɔ a bɛ kelenya kofɔ a bɛ hadamadenya kofɔ donc o hakilina de y'a to ne tugura n ba ninnu kɔ ni jɛkulu in sababuya la an bɛ dugawu de ɲini Ala fɛ Ala ka si jama kuntagala kalifa an na fɔlɔ donc hakilina caman bɛ an balaka ninnu na ni association in tɔgɔya la n'o ye dugu yɛrɛ sigikan yɛrɛ n'o de ye Sutukule ye donc u ka haminakow ka ca mais a bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ donc bataba wadaw olu ye denmisɛnninw bɛ yen funankɛninw bɛ donc yatimɛw bɛ yen bon muso dɔ don kolo sirilen don cɛ sirilen don baaraw la i y'a faamu donc olu fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka nɔgɔbɔda sɔrɔ cogo di ka se ka ci fɛn da yɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛbakun ye donc n'o ye baara ɲumanw ye a bɛ se ka kɛ safinɛ dilanyɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ o la i n'a fɔ a an nakɔ fanbaw caman parce que nakɔbaaralaw de ka ca u la donc opportunitéw dilanna sisan n'o sɔrɔla sisan donc a ka ca a la fɛ u bɛ se k'u yɛrɛ ma tɔnɔ bɔ n'olu ye u ka laɲini fɛn minnu olu bɛ se ka sabati nka b'a kɔnɔ la a ma bɛ taa si dugu fana dugu fitinin tɛ buguda dugu fana tɛ y'a faamu donc n'i ko sutukule dɔrɔn donc Gopela bɛɛ b'a kɔnɔ bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na Ya, donc mais an bɛ dibi la an bɛ dibi la donc sutukulekaw mago bɛ kuran na u mago bɛ yeelen na sirako fana banna donc ni ala y'a kɛ donc n'an ye sponsor ɲɛnamaw sɔrɔ donc u ka se k'u kɔfilɛ dugu in na o bɛ diya n ye kosɛbɛ dɛ ni hakilina ninnu sɔrɔlen sabula donc habi habi sisoko la n'an bɛɛ b'a fɔ a ma ko Batilu Batilu ka muso danayamɔgɔba dɔ don donc ale de fana y'a bolo a sen b'a kɔnɔ kɔrɔ ka se an ka sutukule musow ma n'o ye Kumuna Janga n'a ka jamakulu y'a faamu donc maintenant ee ko in bɛ yɔrɔ min na sisan a tɛ tɛmɛ kalo wɔɔrɔ kan donc a tɛ tɛmɛ kalo wɔɔrɔ kan tɛnɛn o tɛnɛn u bɛ sigi dɔrɔmɛ bi naani naani u b'o de bila kɛsu kɔnɔ donc n'i yɛrɛ ye organisation ta k'a jate minɛ wariba donna la mais ni bɛn tɛ foyi tɛ se k'o lase mɔgɔw ma donc bɛn ni kelenya dɔrɔn de bɛ se k'o lase mɔgɔw ma sinon a tɛ tɛmɛ kalo wɔɔrɔ kan a tɛ san bɔ fɔlɔ yɛrɛ a tɛ san bɔ a sigili ni sisan cɛ kalo wɔɔrɔ hamina ni jɔrɔlakow dɔnnen surɔfana tow dunnen kɔfɛ an kun bolo ko nin ye kasɔnga dɔn bannen ye jaa n'i b'a fɛ ka kasɔnga yɛrɛ yɛrɛ dɔn i bɛ taa a lajɛ su fɛ su kolen kɔ ni musoba ninnu y'u cɛ ka b'u ja kɔrɔ ni dɔnsen kuraw ye kasɔnga dɔn na an kun ma deli ka minnu ye an ɲɛ na sutikulekaw fɛ yen aw ni ne an ka jɛ ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ